Dia dhaoibh arís a chairde, inniu beidh mé ag trácht ar idirdhealú a dhéantar ag daoine san obair, ní hamháin ó thaobh stíl ach ó thaobh rudaí eile chomh maith agus tarlaíonn sé san aistriúcháin freisin. Bhuel, deir gach duine i dtaobh daoine atá stíl éagsúil acu nó b'fhéidir tattoos orthu nó cur nó dath éagsúil sa ngruaig acu agus go mbíonn siad. go mbíonn i bhfad i bhfad níos mó deacra orthu teacht ar obair i gcomparáid le daoine atá stíl faisin fíorleadránach orthu. So, agus tarlaíonn sé sin gan chúis an chuid is mó den am, go háirithe san earnáil sláinte agus dlí agus rudaí coimeádach eile. San aistriúchán, dea-scéal an taobh chuardáil tíoránacha, ní tharlaíonn sé sin ó thaobh stíle, so is féidir leat pé stíl gur mian leat bhith agat agus a bhith ag obair mar aistritheoir mar just de ghnáth bítear ag obair go ar bhealach saor, so glaotar saoraistritheoirí ar an chuid is mó aistritheoirí agus is féidir leo bhith ag obair áit ar bith mar ní bheadh. éinne ag breathnú orthu, just bheadh an agency nó an custaiméir nó pé duine atá tú ag obair dóibh ag breathnú ar do chuid téacsanna agus an méid atá scríofa agat so ní bheadh siad ag breathnú ortsa agus yeah is nós le an-chuid aistritheoirí nuair atá siad ag caint le chéile sórt jokes a dhéanamh faoi sin Ar nós, Oh yeah, bímse ag obair lomnocht nó Yeah, bímse ag obair i mo pyjamas, nó rudaí mar sin, is féidir leat sin a dhéanamh, mar you know. Ach sa teangaireacht, tarlaíonn sé píosa beag níos mó mar is gá duit a bheith i láthair ar an ócáid ina bhfuil tú ag obair. Ach ní dóigh liomsa go dtarlaíonn sé gan chúis, mar ní hea gur idirdhealú a dhéantar ar do chuid stíl é sin, ach like níl sé go deas go mbeadh cuma níos suimiúla ortsa ná ar dhaoine atá tú ag déanamh aistriúchán orthu mar ní leatsa an cur i láthair, is leis an duine eile sin. Dá bharr, is léir go bhfuil mé ag labhairt libh anois i bhfad níos mó mar aistritheoir ná mar theangaire. Ach tarlaíonn idirdhealú éigin eile, Go minic san earnáil aistriúcháin agus bíonn an tionchar céanna aige sin ar aistriúchán agus teangaireacht, agus is é sin an t-idirdhealú idir cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí teanga agus ní dóigh liomsa go bhfuil aon chúis leis sin. Fadó, fadó, i ríocht éigin nach bhfuil chomh fada sin, bhíodh siad ag iarraidh aistriúchán, aistritheoir, a aimsiú chun teachtaireacht do chuairteoir na Gearmáine a aistriú agus bhí Béarla ag gach uile duine sa ríocht sin, cé nach raibh aithne acu ar éinne ón nGearmáin ag an am. So rinne siad fógra os comhair an phobail, Táimid ag iarraidh aistritheoirí ó Bhéarla go Gearmáinis agus tá an-chuid airgid ag dul go dtí an obair sin. agus fé dheireadh fuair sé duine éigin a bhí ag iarraidh an jab a dhéanamh i measc an phobail, cé nach raibh sé ag smaoineamh ach ar an airgead a bhí i gceist leis, agus rinne sé botún, cheap sé go raibh sé scriofa. So bhí sé ar nós. So bhí an ríocht ar nós, cad as tusa? Agus an té sin, bhuel is as an ríocht seo mise, cinnte, ach déanfaidh mé sár jab leis. So do chreid siad ar an duine sin agus seoltar é go dtí an ócáid féin. Thosaigh an cuairteoir ag labhairt ach ní raibh sé in ann aon rud a aistriú. Is cinnte go raibh díomá ar an teachtaire, so do rinne sé athrú ar na rialacha chun a bheith ina aistritheoir don ríocht sin. Riachtanas d'aistritheoirí bheith ina gcainteoirí dúchais agus níl muid ag glacadh le héinne eile. Ó thaobh gach sórt aistritheoirí is gá dóibh a bheith ina gcainteoirí dúchais an t-am ar fad, agus is míniúchán éigin é an scéal sin, cé go bhfuil sé bréagach, ar an rud san, mar is just creideamh atá ann agus níl aon loighic leis, níl aon mhíniúchán gur féidir a thabhairt, i ndáiríre. Just creidtear go mbíonn cainteoirí dúchais níos cumasaí i labhairt, agus. Uaireanta bíonn siad i bhfad níos cumasaí, go háirithe ó thaobh topaicí ginearálta agus rudaí mar sin, ach ní hé sin a tharlaíonn san aistriúchán agus tá a fhios againn go léir é sin. Bíonn éileamh d'aistriúcháin sa lá atá inniu ann i bhfad níos mó ó thaobh rudaí teicniúla nó rudaí liteartha atá fíordheacair agus ní bhaineann sé le comhrá laethúil nó rudaí a dhéanann cainteoirí dúchais an t-am ar fad so is féidir leo botúin a dhéanamh chomh maith. Bhuel, mar a fheictear daoibh, déanann cainteoirí dúchais, na cainteoirí dúchais gur aoibhinn le gach duine iad, botúin freisin, cé go bhfuil siad difriúil ó na botúin a ndéanann, a dhéanann, na foghlaimeoirí. Agus, em, so ní hea go bhfuil siad foirfe agus. Ní hea gur gá an riachtanas sin a chur ann go háirithe ó thaobh aistritheoirí mar ceapaim féin go bhfuil na botúin déanta ag na cainteoirí dúchais i bhfad níos measa mar tá sé i bhfad níos deacra iad a cheartú agus yeah bíonn sé i bhfad níos deacra dóibh iad a cheartú. mar tá siad, tá sé in úsáid acu i bhfad níos faide agus i bhfad níos minice ná na foghlaimeoirí agus chomh maith leis sin, tá siad i gcónaí claonta ó thaobh an chaint áitiúil so de ghnáth ní bhacann siad le leaganacha éagsúla agus aistriúcháin éagsúla gur féidir a dhéanamh freisin agus bíonn siad ar nós no no. tá sé sin mícheart mar i mo theaghlach féin nó i mo chathair féin nó i mo cheantar féin, ní deirtear é sin. Is cuimhin liomsa nuair a bhíos ag foghlaim Béarla sa mBrasaíl, bhí múinteoir dúchais agam agus ní cuimhin liom ó cén áit go díreach, ceapaim go raibh sé ó Shasana, agus do scríobh mise humankind, áit éigin. i dtéacs éigin le haghaidh obair bhaile agus ansan do cheartaigh sé agus dúirt sé no, níl a leithéid ann is humankind, deirtear mankind agus bhí amhras orm fé sin so do bhreathnaigh mé ar an bhfoclóir agus tháinig mé ar an bhfocal sin so bhí sé claonta ó thaobh sin agus sin an chúis gur ghlaoigh sé botún air sin gan a bheith ag breathnú san fhoclóir fiú so do chuireas samplaí Béarla anso mar tha siad. éasca, tá sé éasca teacht orthu agus níl sé chomh héasca san teacht ar aistritheoirí dúchais Gaelainne, nó cainteoirí dúchais Gaelainne, go háirithe taobh amuigh de na Gaeltachtaí, nó ag obair mar aistritheoirí fiú, mar níl suim ag gach uile duine san nGaeltacht a bheith ag obair mar aistritheoir agus tá sé sin intuigthe. Mar shampla mise, tá céim agam san aistriúchán agus. déanaimse na haistriúcháin féin go Gaelainn, ní cúis nach mbeidh. Nílimse i mo chainteoir dúchais, ach. So glactar leis seo le an-chuid aistritheoirí nach bhfuil ina cainteoirí dúchais don teanga sin mar is teanga mhionlaigh é. Agus tá ag éirí go breá cheana féin leis na haistritheoirí ón Rúis agus an Phólainn go háirithe a dhéanann aistriúcháin go Gaelainn mar.